Ag campáil cois farraige. Bhí an dara lá is fiche de mhí an Mheithimh, ciorclaithe ar an bhféilire ag Eoin agus ag Liam. B'in an lá a mbeadh deireadh curtha acu le scrúdú na hArdteistiméireachta. Nuair a tháinig an lá, ar deireadh, theastaigh óna buachaillí ceiliúradh a dhéanamh air, mar bhí ualach mór oibre curtha isteach acu sa staidéar agus san ullmhúchán do na scrúduithe. Chuir siad ceist ar a dtuismitheoirí an bhféadaidís dul ag campáil cois trá i gContae Loch Garman ar feadh deireadh seachtaine. Cheap Mamaí gur ardsmaoineamh a bhí ann toisc go raibh an aimsir go haoibhinn. D'éirigh leis na buachaillí teacht ar an bpuball san áiléar agus rinne siad pacáil idir éadaí agus bia le dul ag campáil ar feadh deireadh seachtaine. Thug Mamaí síob dóibh chomh fada leis an stáisiún bus agus thug sí airgead dóibh le haghaidh ticéad bus agus mar airgead póca cois farraige. Nuair a shroich na buachaillí an t-ionad campála, chaith siad cúpla nóiméad ag baint taitneamh as an radharc álainn farraige a bhí le feiceáil. Bhí an ghrian go hard sa spéir ag spalpadh anuas ar na báid seoltóireachta a bhí sa bhá. Ansin thosaigh siad ar an bpuball a chur in airde. Ní raibh mórán deacrachtaí leis an bpost sin mar rinne Daid cinnte na píosaí dúshlánacha a thaispeáint dóibh roimh ligint dóibh fágáil ar an turas. Bhain siad úsáid as casúr le peigeanna a chur sa talamh leis an bpuball a choinneáil socair sa talamh. Chuir siad a málaí codlata agus a gcuid fearas eile isteach sa phuball. Chuir na buachaillí a gcuid éadaí snámha orthu agus chuaigh siad síos chuig an trá. Luigh siad faoin ngrian agus shúigh siad isteach teas na gréine ag súil le dath deas gréine a fháil ar a gcraiceann. Léigh Eoin cúpla caibidil ina leabhar fad's a bhí siad suite cois farraige. Lig siad a scíth agus ba mhór an faoiseamh dóibh a bheith ann tar éis an staidéir go léir do na scrúduithe. Cé go raibh leoithne dheas shéimh ann ar feadh an lae, go tobann neartaigh an ghaoth. Tháinig scamaill mhóra dhorcha agus i bpreab na súl clúdaíodh an ghrian. D'oscail na spéartha agus thosaigh sé ag stealladh báistí. Bhí ar na buachaillí rith ar luas lasrach i dtreo an ionad campála le héalú ó fhórsaí na haimsire agus foscadh an phubaill a bhaint amach. Faoin am ar thriomaigh na buachaillí iad féin agus iad athraithe ar ais sna gnáth éadaí bhí gála gaoithe ag séideadh. Bhí stoc an chrainn ag lúbadh faoi chumhacht na gaoithe. Níorbh fhada gur thosaigh díon an phubaill ag creathadh. Go tobann, chaill díon an phubaill a theannas. Bhí an ghaoth tar éis na peigeanna ar fad a tharraingt amach ón talamh agus thosaigh an puball ag titim as a chéile. Bhí na buachaillí i gcruachás. Ba chosúil go mbeadh sé ag stealladh báistí ar feadh na hoíche agus ní raibh dídean ar bith ag na buachaillí. Bhí an bus deireanach abhaile imithe. Ní raibh a fhios acu céard a dhéanfaidís. Bheidís fliuch go craiceann dá bhfanfaidís amuigh sa stoirm. D'éireoidís tinn. Ní raibh aon rogha acu. Bheadh orthu glaoch a chur ar Dhaid le síob a fháil abhaile. Bhí náire an domhain orthu agus iad ag smaoineamh air ach ba bheag rogha eile a bhí acu. Chuir Liam an glaoch agus mhínigh sé an drochscéal do Dhaid. D'impigh sé ar Dhaid teacht chomh fada le Loch Garman chun iad a bhailiú. Dúirt Daid leo nach raibh seans dá laghad go dtiocfadh sé lena n-iad a bhailiú. Fiú dá mbeadh aimsir mhaith ann bhí sé i bhfad ró dhéanach tabhairt faoi thuras chomh mór sin chomh déanach sin. Bhí sé i bhfad ró bhaolach a bheith ag tiomáint le linn stoirme chomh fíochmhar sin. Mhol Daid dóibh bualadh isteach chuig an óstán áitiúil timpeall an chúinne ón ionad campála. Dúirt Daid leo go raibh aithne mhaith aige ar bhainisteoir an óstáin agus bhí sé cinnte dearfach de go gcuirfeadh sé fáilte rompu agus go dtabharfadh sé aire mhaith dóibh. Chuaigh Liam agus Eoin síos chomh fada leis an óstán le fiosrú a dhéanamh an mbeadh lóistín ar fáil dóibh ar feadh na hoíche. Bhí Ultan, an bainisteoir, ann agus d'aithin sé láithreach iad. Baineadh geit as na buachaillí mar níor cheap siad gur bhreathnaigh siad cosúil lena n-athair in aon chor. Ach d'aithin Ultan iad agus dúirt sé leo go raibh neart folúntais acu agus go raibh fáilte rompu fanacht saor in aisce. Thug sé béile breá do na buachaillí agus bhain na buachaillí an-taitneamh as bheith ag ithe. Bhí siad stiúgtha mar bhí a gcuid ceapairí scriosta ag an stoirm. Bhí siad chomh sásta nach mbeidís amuigh sa stoirm chéanna ar feadh na hoíche. Ba mhór an faoiseamh dóibh é. Bhí leabacha compordacha sa seomra, i bhfad níos deise ná na málaí codlata a bhí acu sa phuball. Cé gur theip ar an deireadh seachtaine campála ní raibh deireadh iomlán tubaisteach ar an scéal. Mar a smaoinigh Eoin dó féin le linn an dinnéir, is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin.